Zabwino ziwapeze akubanja kwake, masahaba ake ndi onse amene amatsatira ziphunzitso za mtumiki ameneyu mpakana tsiku la chimaliziro. Ino ndi nthawi yakuti tigawaneko fanizo limodzi kuchokera mu mafanizo amene abwera mu bukhu lija la Quran. Ndipo fanizo lathu lero lichokera mu sura Az-Zumar. fanizo lathu lichokera mu sura azumar aya namba 29 mu aya namba 27 allahu subhanahu wa taala akuyamba ndi kuti walaqad dharabna linnasi fi hadha alquran kuti ndipo tapereka mu buku ili la qur'ani kwa wanthu min kulli mathal fanizo la mtundu wina uliwonse ndithudi mu qur'ani iyi tapereka mafanizo la mtundu uliwonse laallahum yatadhakkarun tapanga zimenezi ndi cholinga chakuti iwowo athe kukumbukira tapanga zimenezi kuyika mafanizo m'buku la qur'ani ndi cholinga chakuti mwina iwowo anthuwo athe kukumbukira ndi mafanizo amene allahu subhanahu wa taala adawayika mu bukhu ili la qur'ani chimodzi mwa cholinga chake ndi chakuti ifeyo anthu tikawamva mafanizowo mwina athe kutibwezeretsa kuchokera mu njira zathu zolakwikazo tithe kubwerera ku njira ya allahu subhanahu wa taala nde chimenecho ndi china mwa zolinga zimene Allahu subhanahu wa ta'ala waikira mafanizo mu bukhu limeneli la Qur'an. Pambuyo pofotokoza za cholinga cha mafanizo amene abwera mu Qur'an mmenemu, mu aya ya 28 Allahu subhanahu wa ta'ala akupitiriza tsopano kufotokoza zokhudzana ndi bukhu ili la Qur'an. Qur'anan Arabiyya, Qur'ani yomwe yatsika mchilankhulo cha Arabic. Qur'an yomwe yatsika mchilankhulo cha chi Arab. Zomwe tikumva pamenepa ndi kuti original language ya Qur'an ndi Arabic. Ndipo Qur'an imakhala mu Arabic. Tikatanthauzira kupita mchichewa kapena ikatanthauzidwa kupita mchingerezi imene imakhala translation ya qur'ani ima- imakhala translation ya qur'ani sikuti imakhala qur'ani yeniyeniye koma qur'ani imakhala mu arabic ikapita mchichewa amenewo ndi matanthauzo a qur'ani nde qur'ani idabwera mu arabic mchifukwa chiyani ena amafunsa kuti mchifukwa chiyani qur'ani imeneyi idavumbulutsidwa mchilankhulo chimenechi cha arabic siyidavumbulutsidwe mu zilankhulo zina yankho ndi lakuti buku lina lililonselo limene allahu subhanahu wataala anavumbulutsa limabwera mchilankhulo chimodzi nde qur'aninso inayeneka kubwera mchilankhulo chimodzi nde funsobe litha kumabwera kuti nangano mchifukwa chani anasankha arabic sanasankhe chilankhulo china yankho ndilakuti qur'ani imeneyi idavumbulutsidwa kwa mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndipo muhammadi adali muluya nde qur'aniyo idabweranso mchilankhulo chakuti iyeyo amve primary language koma zimenezi sizikutanthauza kuti bukhu la qur'ani limeneli ndiye kuti ndi la aluya okha iyayi qur'ani si ya aluya okha koma ndi ya anthu onse a padziko lapansi ndipo zimenezi zikusonyezedwa mu uthenga wa qur'ani komanso mu application imene anapangira apply mtumiki kuti adafalitsanso qur'ani imene uthenga wa qur'ani kwa anthu ena osakhala Aluya, ma kingdoms ena a pa nthawi imeneyo. Ndiponso, pambuyo pa kumwalira kwa Mtumiki, ma Swahaba adapitirizabe kufalitsa Chisilamu m'madera ena, especiallyso m'madera oti kulibeko Aluya. Ndipo zosonyezanso kuti Qur'an imeneyi si ya Aluya okha, kapena kuti Chisilamu chimenechi si cha Aluya okha, Ndi zakuti Chisilamu chidafikira ponseponse pa dziko lapansi. Ku dziko lina lililonselo Chisilamu chilipo. Ku dziko lina lililonselo Qurani ikuwerengedwa komanso kutsatiridwa. Komanso Qurani imeneyi Allahu subhanahu wa ta'ala adaivumbulutsa mu chilankhulo cha Arabic kamba kuti Arabic ndi chilankhulo chimene chili chotambasuka kwambiri kuposa zilankhulo zina zonse. nde qur'an pokhala kuti uthenga wake ndi wa clear idayenekanso kubwera ku chilankhulo chomwe chili cha clear chomwe chili chosasokonezeka nde thats why allahu subhanahu wataala adaivumbulutsa qur'an imeneyi mchilankhulo cha arabic nde allahu subhanahu wataala pambuyo pofotokoza kuti qur'an imeneyi idavumbulutsidwa mchiarabu akupitiriza ndi kuti dhi iwajin ghaira dhi iwajin ghaira dhi iwajin kuti Qur'an imeneyi ndi yosakhotakhota mkati mwake mkatikati mwake mulibe uthenga wopindikapindika kutanthauza kuti mu Qur'an mmenemu mulibe uthenga woti ukauphunzira mu njira yabwinobwino mmene Allah subhanahu wa ta'ala anatsitsira komanso mtumiki mmene anaphunzitsira sungathe kupotoka iyayi komanso Qur'an imeneyi uthenga wakewo mkatikati mwakemu sumadzitsutsa wokha ndi uthenga wa clear wa straight kwa munthu wofuna chiwongoko awongoka nayo ndithu Qur'an ndi Allahu subhanahu wa ta'ala akupitiliza kufotokoza cholinga chimene adachitira zimenezi la'allahum yattaq la'allahum yattaqun kuti Allah adachita zimenezi ndi cholinga chakuti anthu athe kumuopa Allahu subhanahu wa ta'ala pambuyo pa zimenezi tikubwerano mu aya namba 29 momwe mukupezeka fanizo la thu la tsiku la lero allahu subhanahu wataala akuyamba ndi kuti dharaba llahu mathala kuti allah akupereka fanizo rajulan la munthu fihi shurakau amene ali ondi kapena amene akutumikira mabwana angapo allah akupereka fanizo la munthu amene akutumikira mabwana angapo mutashakisuna kuti mabwana awonso sikuti mabwana wamba koma ndi mabwana oti ali ndi zochitika zosiyana kapena kuti ndi wosemphana pa zomwe akufuna mabwana awo allah akupereka fanizo la munthu amene akugwira ntchito pansi pa mabwana angapo koma kuti mabwana awo zofuna zawo ndi zosemphana munthu ukugwira ntchito pa kampani ndiye pakupezeka kuti bwana wina akuti uzipuma 12 koloko akubwera bwana wina kuti ayi 12 koloko munthu ameneyu ndikufuna azigwira ntchito azipuma 2 koloko abwera bwana wina kuti ayi munthu ameneyo ndu- ndikufuna azipuma 6 koloko maawazi amene munena nonsewo azikhala akugwira ntchito nde allah akupereka fanizo la munthu oteroyo munthu amene ali pansi pa mabwana koma mabwanawo amene ali osemphana wa rajulan salama lirajulin ndi munthu wina amene aku- ali pansi pa bwana mmodzi munthu amene wazipanga dedicate kutumikira bwana mmodzi mu fanizo limeneli allahu subhanahu wa taala akupereka fanizo la anthu awiri munthu mmodzi amene akutumikira mabwana angapo komanso kuti mabwana awo ndi osemphana pa zofuna zawo. Ndi fanizo la kapolo mmodzi amene akutumikira kwa bwana mmodzi basi. Nde Allah akufunsa kuti hal yastawiyani mathala, kodi anthu awiri amenewa mukuganiza kuti angakhale ofanana? Kapolo amene akutumikira mabwana angapo ndi kapolo amene akutumikira mu- munthu mmodzi bwana, kodi akapolo amenewa angakhale ofanana? Nzachidziwikire kwa munthu wotha kulingalira atha kuona kuti kapolo amene akutumikira mabwana angapo komanso mabwanawo nkukhala kuti ali ndi zokhumba zosiyana Atha kukhala kuti ndi kapolo wosowa mtendere kaamba koti alibe nthawi yoti angapume, kaamba koti pa nthawi imodzi apezeka kuti ali ndi mabwana amene ali ofanana mu status komanso mabwana akumulamula zinthu zosiyana ndiye asowa kolowera uku akuti zakuti, uku akuti zina, kwina akumuuza kuti khala pansi kwina akumuuza kuti imilira. Akhala munthu wobalalika. Pamene kapolo winayu ali ndi bwana mmodzi ndiye bwana mmodzi akamuuza kuti puma, apuma. Ugwire ntchito agwira ntchito. Nde Allah akufunsa kuti kodi makapolo oterewa angakhale ofanana? Nde Allahu subhanahu wa ta'âlâ akumaliza ndi kuti, Alhamdu lillah, kutamandidwa konse ndi kwa Allah, bal aktharuhum la ya'lamun, koma ambiri mwa iwowo samazindikira. Aayah yathu yathera pamenepa. Pamenepa ena tingafunse kuti kodi ndi kapolo wanji amene akutumikira mabwana osiyana pa nthawi imodzi? mukulongosola kwa maulama ena akufotokoza kuti ameneyu ndi msilamu koma kuti pa usilamu wake akutsatiranso milungu ina kapena mabwana ena amene akumulamulira zosemphana ndi allahu subhanahu wa taala nde ndi msilamu amene at the same time akufuna kusangalatsa malamulo amene akumakatenga kwa asing'anga nde pambalipa akutumikira Allahu subhanahu wa ta'ala at the same time akukhulupirira zithumwa zimene akumazitumikira komanso iyeyi ndi msilamu amene at, the, at one time akukhulupirira Allahu subhanahu wa ta'ala akufuna kutsatira malamulo a Allahu subhanahu wa ta'ala komanso yemweyo akukhala kapolo ku zilakolako zake Allahu subhanahu wa ta'âlâ sakumufuna iyeyu kuti azimwa mowa akumuletsa, koma zilakolako zake zikumuuza kuti iyayi umwe mowa. Nde iyeyu ndi kapolo amene akufuna kutumikira mabwana angapo pa nthawi imodzi nde amakhala munthu wosowa mtendere mu zochitachita zake. Kamba koti you cannot serve two masters at once, kuti umtumikire Allahu subhanahu wa ta'âlâ nde ukatumikirenso china, chomwenso chikukulamulira zosemphana ndi zimene Allahu subhanahu wa ta'ala akukulamulira nde mu fanizo limeneli Allahu subhanahu wa ta'ala akupereka fanizo la msilamu amene akutumikira Allah yekha basi ndi fanizo la msilamu amene akutumikira Allah komanso akumuphatikiza Allahyo potumikiranso zinthu zina ngati zithumwa kutumikira kwa asing'anga kapena kaya ndi ku satanic komanso at the same time akufuna kusangalatsa kapena anthu ena ngakhale zilakolako zake zomwe nde iyeyu allahu subhanahu wataala akumufanizira ndi kapolo amene akufuna kutumikira allah komanso kutumikira zinthu zina pa nthawi imodzi Nde Allah akufunsa kuti kodi kapolo wotereyu angafanane ndi kapolo amene ali ndi ikhlas, amene akutumikira Allah yekha basi? Choncho mu fanizo limeneli Allahu subhanahu wa ta'ala akuonetsa ubwino wa ikhlas, ubwino wa tauhid, ubwino woyedzamira kwa Allahu subhanahu wa ta'ala kumpanga kukhala bwana wako yekhayo basi. oti adzikulamulira ndi kusamusakaniza ndi zikhulupiriro zina kapena zimilungu zina zozitumikira pambali pa Allahu subhanahu wa ta'ala ndipo Allahu subhanahu wa ta'ala akuonetsa kuti umoyo umenewu otumikira Allah yekha basi posatumikira milungu ina momuphatikiza ndi Allah umenewo ndiye umoyo umene uli wabwino kwambiri kaamba kuti sumakhala munthu wa bize Allahu subhanahu wa ta'ala ndi pamene akuonjeza ndi kunena kuti alhamdulillah Kutamandidwa konse ndi kwa Allah. Bal aktharuhum la ya'lamun, koma ambiri mwa iwowo samazindikira, samazindikira za ubwino umene uli mukumutumikira Allahu subhanahu wa ta'ala yekha posamusakaniza ndi zinthu zina zake. Ndipo Allahu subhanahu wa ta'ala mu Surat Anbiya akutsutsa za chikhulupiriro choti iyayi mwina milungu itha kukhala ingapo kuti mwina pali mulungu wa pa dziko lapansi pano ndi iyayi pali mulungu amene ali wakumwambayo allahu subhanahu wa ta'ala akuzitsutsa zimenezi mu suratu anbiya ayah namba 22 ponena kuti lau kana fihima aliha zikadakhala kuti mu zinthu ziwiri zimenezi pa dziko lapansi komanso kumwamba muli milungu iwiri ngati mmene ena akuganizira illa Allah, kupatula Allah Yekha basi, zikadakhala kuti zimenezozo zilipodi, la fasadata, milungu iwiriyo ikadamenyana ndithu, ikadalimbana, ikadaonongana, kaamba kakuti Mulungu ndi amene amapanga dominate chilichonse. ndi amene amakhala wolamulira pa china chilichonse. Ndiye Mulungu ameneyo kuti amulamulire Mulungu wina uja, ndiye kuti Mulungu wina uja sakhalanso Mulungu iyayi, akhala pansi pa Mulungu winayo, ndiye kuti winayo sangakhalenso Mulungu. Ndiye aliyense akadafuna kuwonetsera mphamvu mmene amalankhulira pa Chichewa kuti atambala awiri samalira khola limodzi, pamafunikabe kuti pakhale wina amene akupanga dominate winayo. Ndiye zikadakhala kuti ndi zoona kuti pali milungu ina pambali pa Mulungu, kuti pali milungu kapena iwiri kapena itatu milungu imene ikadaonongana at the end pakadafunika kukhala wina wake wopambana zonse ndipo allah akumaliza mu aya imeneyi kuti fasubuhanallah wayeretsedwa allah rabbil arish mbuye wa chimpando chachikulu chimene allahu subhanahu wataala adachikhazikitsa amma yasifun allah watalikirana nazo zimenezo mbuye wa chimpando pa zomwe iwowo akumupekera anthu osakhulupirira posonyeza zakufunikira kwa kuyedzamira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala yekha basi ndi kumtumikira posatumikiranso zina zimene zikusemphana ndi iyeyo Allahu subhanahu wa ta'ala adalankhula kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omwenso ndi uthenga omwe indirectly ukubwera kwa ife mu sura al-an'am aya namba 162 momwe akuti qul nena iwe mtumiki Inna swalati, ndithudi swala zanga, ndithudi mapemphero anga, wa nusuki, komanso nsembe zanga, wa mahyaya, komanso kukhala moyo kwa ineyo, umoyo wanga, wa mamati, komanso kufa kwanga, zonse zimene zikuchitika pakati pa ineyo pamene pamene nabadwa ngakhalenso kufikira tsiku limene ndidzamwalire, lillahi rabbil alamin, ndi za Allah Mbuye wa zolengedwa zonse. Pa nthawi imeneyi ndikhale ndikumutumikira Allah pa swala zanga, sindiswala momuphatikiza Allayo ndi zinthu zina, komanso sindizinga kapena sindipereka nsembe kwa zinthu zina posakhala Allahu subhaanah wa Ta'ala, ndiponso pa umoyo wanga ngakhalenso pomamwalira ndikhale ndikumutumikira Allahu subhaanah wa Ta'ala laa sharika lah. alibe wophatikizana naye wabidhalika umirtu ndipo pa zimenezi ndi zomwe ine ndalamulidwa pa usilamu wanga ndalamulidwa kuti nditsatire zimenezo wa ana awwalul muslimin ndipo ine ndi woyamba mwa ogonjera kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adauzidwa kuti anene, anene iye kuti ndi woyamba mwa ogonjera mwina pakamvedwa mawu amenewo kuti iyayi akunena kuti iyeyo akhale woyamba mwa ogonjera Ndiye kuti zikutanthauza kuti Mtumiki adali Msilamu woyamba? Ambiri amalankhula zimenezo makamaka ma non-Muslim, amanena kuti iyayi, ndiye zikutanthauza kuti Chisilamu chinayamba ndi Mtumiki Muhammad? Yankho ndi lakuti iyayi, sichoncho, koma kuti akanena kuti ndine woyamba mwa ogonjera, akutanthauza pa nthawi yakeyo kuti Mtumiki salla Allah alaih wasallam ndi amene adali woyamba kugonjera malamulo, kuti Mtumiki akalandira chilamulo kuti auze Asilamu, asamayende njuga oyambirira weniweni kukhulupirira mu uthenga komanso kuchita practice ndi mtumikiyo before wina aliyense ndipo pamene pakulamulidwa mtumiki kuti anene kuti iyeyo ndi woyambirira mwa ogonjera